takhala tikuwaledzeretsa mafumu kumaledzera iwo koma ntchito satani ine your excellency I'm a teacher by profession Yeah. mphunzitsi wina aliyense amamuona mwana mkalasi ntchito zake zimene amatani ena onse amene abwera pano akuti Tandiyeseni ine koma anali kalasi iti yomweyo. Taona ntchito zawo achokamo abwera ena akuti amundiyesaso kawiri mphunzitsi amene akuti akubwereza kalasi imodzi yomweyo kawiri ndi wopanda chani akanakhala kuti ndi wanzeru akanati abwerezenso kawiri tsopano ngati analephera kalasi yomweyo ife tikakhala aphunzitsi timambweza kuti ngati unali sitande 7 abwerere sikisi komanso ngati sakulemba zolongosoka akayambirenso stande 1 onse amene ayima nawo mpando ya upresident zokutinso ayimenso kawiri Malawi muno mulibe anthu anzawo anena kuti dziko la malawi silikuyenda bwino chifukwa chuma sichiyenda chani chumacho sichikuyenda bwino chifukwa cha njiru kaduka umene atsogoleri amene akukhala nawo mmalo mwakuti agwiritse ntchito anthu amene angathandize kuti chuma chuma chiyende bwino akumakakamira mkuma- ntchito zoti kusatani kusagwira tinawapatsa kuti manifesto a utm tiyeni awo Muti- mutsitse zipangizo za kuminda anthu akhale nchakudya mulembe anyamata ntchito komanso tiyeni tikhale ndi madzi ndi magesi maderamu alephera kuzigwiritsa ntchito ndiye kuyambira 2020 uka- 2020 ukafika tsiku la lero akuti ayi koma mundiyesenso ndikwanisa ngati alephera nthawi ino pano akwanisanso ena tinachotsapo kale chipani cha utm simunachione kuti ntchito yake imakhala bwanji manifesto akewo amene agwiritsa ntchito pa 16 May pano pa 16 september ndi Dr. Dalitso Kabambe. Lero tikupemphera opanda chakudya koma madzi tili nawo. Tikulephera kuwagwiritsa chani ntchito. Zimene zikanapangitsa kuti anthu alembedwe ntchito zilipo. Taonaninso pamsika apa imene ija inali ntchito ya munthu amene munampatsa mpando kuno apatse ntchito achinyamata akweza chikamanja chifamba tembamba kakula kuti sakonza kamsewu kamumsikatu kamsewu ngati katisupuni malo ochepa amene akulephera kukonza katisupuni ndiye mukawapatsa malo akulu ngati chipande akwanisa Asomali, mwaona nokha anyamatawo amene agwire ntchito ndi apurezidenti athu dr Dalitso kabambe amene akuthandizani kuno ndi zitukuko amene akudziwa zikomo kwambiri zikomo kwambiri zikomo kwambiri amene akuthandizeni kudera kuno kuti kutukuke ena angonena kuti ndipasanire ndipasanire akabwera awuzeni kuti bwerani mutipepese mwatilephera ife tikudikira dokotala Dalitso Kabambe pepesa ndiulere ena afuna akabwera zingokuonesani kuti ine ndilipo muwauze kuti zikomo kwambiri takuonani koma ife tikudikira Dalitso Kabambe tikumvana akabwera asiyeni ati munthu akamafika pomatenga kope kulowa nawo mu kalasi ya mayeso mungoziwa kuti munthu wapanda chani akamafika anthu amapanga dongosolo losalemba anthu ochuluka kuti kwina kwabere mungoziwa kuti palibe chimene apanga iwo m'Malawi muno akanakhala kuti ndi anthu apanga zinthu zoyenera kwa inu anthu m'Malawi muno sakanakhala ndi maganizo omalemba awiri apo atatu kwina kuwalemba ambirimbiri cholinga kuti kuno asatanipo kuno asavote anthu ambiri anthu 405 amene mwalembesa kuno voti yanu yonse musakataye nthawi kupitisa kwa anthu ena amene akubwereza kalasi kawiri katatu konse wagwira ntchito ndi anthu ntchito zake ndikumaoneka ena ndikumagwira ntchito bwino

ndi amene amakhala ngati president mufuna tibwererenso konkuja kuti tikayesa kuwapasa mipando osatira amabwera zitopyeza musewu mufuna president amene akhale pa mpando ndi kulamulira ndi kuyang'ana kuti zinthu zikuyenda bwanji kuno kumbayani ena tinamiza kumati kula utaka kuti ayesa panga bwino atsogoleri wina mulungu anampasa udindo waulephera yekha walephera nsima yopakulapakula ili m'mbale lero ndiye abwera kuti asokoneze utm asogole nonse amene mmazidalira kuti ndinu anthu odalira kuti mungagwire ntchito musakopere nsalu ya utm kapangeni zanu munailephera nokha mulungu chidamkomera ndikumulolera dr Saulos Chilima kuti amutenge akakhale naye kudzanja la manja lake ena anapatsidwa mpando umene kuti ayang'anire kuchipani cha UTM zakanika okha lero ndiye kunamizidwa ndikumakopa nsalu ya UTM muzivala atsogoleri munthu akafika pona kuti okudya zake alibe mulandu mungoziwa kuti okuba uja ndi uti munthu alembe kuti adani okudya zake alibe mulandu wani angakhale kubanja kwawo atha kumakwatira ace ana ace chifukwa ndi adani amenewo zili bwino sizili bwino ngakhale sima atha kumadyera pamoto bobo chifukwa ndi zadani zili bwino sizili zipani zina zikumaziona kuti kodi munthuyi atithandizana kapena iyayi ndiye ngati akufika pona kuti atibere salu ndikumatenga redi malo mosintha zimene amayika iwo mukuziwa kuti okuba uja ndi ndani anati amafuna atibere usogoleriwa watani ameneyo atalephera kutibera usogoleriwa fika poti abe salu yathu wataniso ameneyo anabaso so osunga ndevu ngati skc Your Excellency, mwalimu mthokozeni kwambiri inuyo mwalola kuti mukhale nafe kuno tiyende nanu muone anthu anu anyamata ndi atsikana a utm ndi amenewo ambuye azingokudalisani chifukwa cha chikondi chanu chimene muli nacho pitirizani muyende pena paliponse tikunyadiraninso lero mwabwera ndi first lady athu tikunyadira nda mayi president kugwira ntchito pamene iwo akupanga mbali ina inu tiyeniso muone achana anu azimayi ngakhalenso muone achinyamata onse muwasimikizire ntchito imene apurezidenti afuna kuti achite anyamata m'Malawi muno ntchito yonse sinaoneke chifukwa mnyamata nzawo bwana alibe lero mnyamata nzawo wafika dr daliso kabambe amene agwire ntchito ndi achinyamata onse m'Malawi muno ine ndinganena kuti ndine wachinyamata ndiye wina abwera muno azikunamizani kuti anyamata ndipanga zakuti nimungamvere apanga za anyamata apanga za saizi yace mnyamata wathu ndi uti ndilole nthawi ino ndikupatsireni right honorable vice president wakuno kumwera